anọkwana n'ebe ị gara ichekwa ndụ ma tụfuo ndụ gị ekene gara ichekwa ndụ na nọzie n'elu ya tụfuo ndụ ya ntị adịkwa n'oge gara aga anyị nụrụ ka otu nwoke si wee ga ichekwa ndụ nwa nya nwoke si obodo oyibo bata egwuo ala tinye nwa nya nwoke ka abọpụtazie ya ọ bụrụ ozu ka abọpụtara o so na ndị gara ichekwa ndụ tụfuo ndụ ị na-echekwaba ndụ ọ bụ gị nwa ji ndụ kamgbe esi wee mụọ gị wee ruo ugbu a ọ bụ gị nwa ji ndụ gị azọpụtacha ndụ edenwekwara ọnwụ maka na iwu mpalaka bụ na ọ ga-akwụrịrị anwụrụ igwe niile gaje n'ụzụ ekene na ndị ọgbọ ya nọ na-eme anya okorobịa na-eme anya ndị odogwu ha sị na nwoke kwesịrị ịnọ ka nwoke si anọ na nwoke ekwesịghị ịnọ ka nwaanyị ha pụọ gawa ebe a ga-ahazi ha ọfụma ha aga na ya na-ahazicha ha ọfụma ha abata ọ na-abụ ekene chọọ ịgba ọgwụ taịfọdụ na malaria ọ ga-eburu ụzọ wepụ ihe o ji wee chere onwe ya tupu agba nya ọgwụ maka ọ bụrụ na o wepụghị ya needle agaghị epu ya ahụ ihe a ka ekene na-eme kwa mgbe ọ chọrọ ịga ụlọ ọgwụ ka ọgwụ nwee ike rụọ nya ọrụ n'ahụ obi ya niile bụ na onweghịzi ihe ga-eme ya na onweghị ihe ga-ebutenwu ya ganye ma ọrịa nwere ahụ ya anabata ya ọgwụ ya ṅụọ otu ihe ekene chefuru bụ na mmiri ọkụ dị ụzọ abụọ na ọ bụghị otu ụzọ ka esi egbu oke na ebe ọ ma nke a na ọ maghị nke ọzọ na dibịa na-agwọ otoro edenweghị ike ya n'elu na dibịa gwọrọ ọzọ ọzọ egbuo dibịa ihe onye na-amaghị bụ ya ike ekene na ndị otu ya bute ọgbatumtum ha kpọpee na-agba spidi maka na ha mara ihe ọbụla bụ igwe agaghị emerụzi ha ahụ ha na-agba ka a ga-asị na ndụ ha dị abụọ maka na o nwere ihe kara ha obi ịmara nwa nnụnụ hapụ ọhịa hapụ elu osisi pụta n'iro na-agba egwu mara na ihe na-akụrụ ya egwu nọ n'ime ọhịa otu ụbọchị ka ekene na ndị otu ya nọ n'ụgbọala na-ala n'abalị agacha na klọb ṅụrụ anya onye ọbụla dịcha ha ha ewee kpọpee ya na-efe spidi a na-agwa gị ihe a n'ugwu ka ha na-agbada aka ewehie onye na-anya moto ụgbọala ha ewee makpuru ọhịa osisi ewee suo ekene n'olu ebe a glaasị moto amarisicha nya ahụ ekene amazi ebe ọ nọ ewee buru ekene gawa n'ụlọ ọgwụ ekene ama oge ebugara ya n'ụlọ ọgwụ ịmara na tupu a na-agba ekene ọgwụ tupu a na-enye ya tritmenti ọ ga-ebu ụzọ wepụ ihe o ji wee chere onwe ya ọ bụkwara naanị ya ma ihe o ji chere onwe ya n'ebe ọ dị na ka ọ ga-esi ewepụ ya ịhụra na ekene ekene amazi ebe ọ nọ ma ya fọdụzi ijipụ ihe o ji wee chere onwe ya ndị dọkịta na ndị nọọsụ anwa ike ha ka e wee zọọ ekene ndụ mana injekshọn ekweghị aba ha dụ n'elu dụ n'ala okweghị aba atọgbọ ya n'ụlọ ọgwụ ebe a maka amaghị ihe a ga-eme ihe a na-eme n'elekere iri na otu nke abalị ekene tọgbọgidere ebe ahụ ruo elekere atọ nke chi ọbụbọ ọbara were gwụ ya n'ahụ ekene aghọ onye nwụrụ anwụ ọgwụ o tinyere n'ahụ ga-echekwa ya echekwanwuo ya wee bụrụ etu a ka ekene si nọ n'ebe ọ na-echekwaba ndụ wee tụfuo ndụ agwọ na ihe o loro awụsara n'ala gee m ntị ndụ anyị dị adịghị abụọ ọ bụghịkwanụ gị nwa ji ndụ gị zere ihe ọbụla ga-ebutere gị ọnwụ emeta ụwa n'akpọ obi emeta ya na girigiri na nwoke anwụ ya nwụọ fuo efuo na one thing must kpai a man mana rịanụ arịa tupu ị nwụọ ma ọ bụkwa onye nwụrụ anwụ na-apụta ọzọ ka ị na-emekwa odogwu marakwa na ka ị ma nke a ị makwa nke ọzọ ntị adịkwa ya gazie